panokha mukhulupirira kuti this time around mukhoza kupeza 50% plus 1 popanda kupanga maubale ndi anzanu ena thank you very much
palibe amene amapita ku nkhondo amakalemba mayeso ndi thought yoti ndikagwa nawo mayeso aja ndikalephera ifeyo tikupita ku competition to win.
Moni nonse, amenewotu ndi a Dalitso Kabambe kugaza mulatu kuyankha bwino mafunso a atolankhani, atolankhani amene mmawatcha kuti ndi ovutawo. Ndipotu iwowo sakuyenda okha, asankha Dr. Mathews Mtumbuka ndipo. Dr Mathews Mtumbuka mukudziwa bwinotu inuyo kuti ndi kadaulo, engineer wamkulu kwambiri. Tatiyeni tionere zimene a Kabambe ayankhula ndi kuyankha mafunso amene atolankhani anawafunsa. Musaiwale kupanga like, comment komanso subscribe. 16 September kuli nkoke nkoke tu. Tatiyeni tiwaonere a Kabambe.
Monga kandideti wanu, ndasankha mmodzi wa ife, a true son of this motherland. A patriot, Dr. Matthews.
dr kabambe mwina choyambirira tingofuna kudziwa kuti munafika pa chiganizo chosankha dr matthews mtumbuka kukhala running mate wanu chifukwa ninji
Dr. matthews mtumbuka ndi mwana weniweni wa fuko la malawi amene wabadwa dziko lino mother malawi wamphunzitsa bwino maphunziro apamwamba kwambiri amene wina aliyense angathe kukapeza pa dziko lapansi amene wagwira ntchito zosiyanasiyana dziko lino la malawi kulitumikira mu mbali zosiyanasiyana bwino with distinction komanso amene watumikira ndi kuthandiza dziko lino lipite patsogolo mu ntchito za business ndi zina zotero amene walemba anthu a ntchito ambiri am'malawi muno mu ntchito zosiyanasiyana komanso wathandizira kuti dziko lino lipite patsogolo makamaka mu area yawo ya specialization uh, monga munthu katswiri katakwe pa nkhani za technology dziko lapansi masiku ano likuyenda kwambiri ndi nkhani ya technology ndiye tili ndi munthu amene alithandize dziko la malawi lino kuti litukuke kwambiri lifanane ndi maiko ena onse dziko lapansi uh, mu nkhani ya tekinoloji muzonse zimene tidzapange tidzaonetsetsa kuti nkhani zimene zipita patsogolo lero anthu amakamba za e-learning e-health um, e-commerce so chilichonse lero pa dziko lapansi chimatsanamira kwambiri mu nkhani za tekinoloji ndiye kuti boma lidzayende bwino likufunika anthu amene adaphunzitsidwa bwino mwa ukadaulo pogwiritsa ntchito zinthu za malawi muno kuti at- a- a- aphunzitsidwe athandize malawi ino ndi chifukwa chake iwowa ndinaona kuti ndiye woyenera kuti akhale ranimeti wanga mu ah, contest imene ili patsogoloyi olemekezeka dr kabambe ndine robert chandilira kuchokera blantyre synod radio Funso langa lili ponena kuti tiyerekeze pa 16 pa mwina zayenda mwalowa m'boma. Dziko lino lili ndi ngongole zosachepera 16 trillion. Kodi boma lanu muzaika njira zanji zoti mwina vuto la ngongole limeneli lizathe? Thank you.
Ine paja ndinakhalako budget director boma la Malawi, ndinakhalakonso gavana wa Reserve Bank boma la Malawi. um, ngongole zimene dziko lino lili nazo ndi ngongole zimene timazitenga recklessly and carelessly mra chaka ndi chaka mwachitsanzo chaka chino ndi chaka chatha imatolera 3.4 trillion pamene anthu amene tidawalemba ntchito masalari awo okha mboma ndi 1.7 trillion komanso interest payments zokha ndi 1.7 trillion nde timatolera ndalama zimene timatolera ku mra zimangolipira zinthu ziwiri zokha masalari ama civil servants komanso kulipira ngongole za boma tisanaganizire za mankhwala ndi zina zotero chonsecho muone mmene a president amayendera locally and internationally maulendo ambiri opanda phindu muone mmene a president analembera anthu ku state house kuli anthu over 1000 for what? muone lero mboma tili ndi anthu ena amene tangowatengatenga basi ndikungowapatsapatsa eh, tintchito when it's not there in the government structure mupita ku Capital Hill mukapeza kuti position iliyonse we have excesses kaya ndi ma PS kaya ndi ma manufacturing tidzayamba kupanga katundu ochuluka we'll be able to get generate more taxes

lipite patsogolo pa chuma chake. Zikomo kwambiri.
Ine ndi Patrick Kachere. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Ndikufuna nditamvetsetsa kunena zoti anthu atakhala zoti akusankhani pa 16 September pano muzaonetsetsa zotani kuti uh, mwapanga implement mfundo zimene mukukopera anthu chifukwa nthawi zambiri zimakhala zovutirapo kupezeka zoti anthu akasankhidwa amazasintha zochita implementation ah, nkupezeka zoti sinachitike anthu atangowapatsa chiyembekezo zikomo I- i- ineyo ndi mmodzi wa iwo amene ndakula in the public service with the same frustration yakuti anthawi zambiri anthu amapita ku zisankho amanama kwambiri e, komano tiyeni tipange zinthu sizimachitika zimene ifeyo tidzapange ndi zo- zonena kuti chinthu tikunena ife tikuchipanga back with the resource envelope Tikunena kuti tidzakonza m'makhonsolo onse a dziko lino kuti you know tidzakonze misewu, ah, tidzaonetsetse kuti madzi afika kofunikirako, magetsi afika kofunikirako, zipatala zikuyang'aniridwa bwino, zikusamalidwa bwino, masukulu akuyang'aniridwa bwino. Kuti zimenezo zitheke, ife tikunena kuti tidzayika 100 biliyoni kwacha chaka ndi chaka ku khonsolo iliyonse, Nsanje mpakana ku Chitipa. Lero makhonsolo ambiri amalandira fava- fa- mwina 5 biliyoni kwacha, mwina 10 biliyoni kwacha, ndalama zochepa zoti sangathe kukonzera zonsezi. ifeyo tizaika 100 billion kwacha khonsolo iliyonse komanso tidzapanga overhaul our farming system izi zomangodalira khasu kumadalira mvula sizinatipindulireyi ife tifuna tidzabweretse improvement mmene tingamalimire komanso tidzalimbikitse ulimi wa mthirira tidzapange ka- tidzapa- za- tidzalimbikitse ulimi wa mthirira kuti tidzapange cover almost 1 million hectares zimenezo kuti tidzatheke tidzakonzenso ulimiwo tidzafunika 500 billion kwacha chaka ndi chaka kwa zaka 5 komanso nkhani ya migodi tikunena kuti zomangodikira anthu akunja abwere azatipangire migodi tidikira mpakana forever ife tizayika 500 billion chaka ndi chaka mu nkhani za migodi komanso nkhani za manufacturing tizakhale ndi kuti tikalima chilichonse chizipitake ku mafakitare mafakitare kuti adzatheke tizayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu nkhani za mafakitare kuti tikonze za tourism tizayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu nkhani za tourism

than what we have now in our budget tikatero tikayika ndalama mu zimene tikunena ife and follow up proper implementation we shall deliver amalawi atikhulupirire ifeyo tikangolowa i was once budget director tikudzayikonzanso budget ya dziko lino from the first level kuyiyambiranso all together tidzayamba ndi zimenezizi zina zonse za capital ndi zina zo- zotero tidzazika kuzongoonjezera koma this will be a key budget to serve malawians better
ndine kenford mdima wa zodiak ndimafuna ndidziwe nthawi ya malonjezo amene mukuperekawa chifukwa mtsogoleri wa dziko amakhala dzaka 5 kodi ndi ziti zomwe mupange pa chaka chimodzi pa dzaka dziwiri ndipo ma priority anu pa chaka chimodzi adzakhala ati
kuti in 2019 uh, utm got about 20 percent of the vote panokha mukhulupirira kuti this time around Mukhoza kupeza 50% plus one popanda kupanga ma ubale ndi anzanu ena. I thank you very much. palibe amene amapita ku nkhondo amakalemba mayeso ndi thought yoti ndikagwa nawo mayeso aja ndikalephera ifeyo tikupita ku competition to win tikupita ku competition to win mark my words mark my words